Ee, ekene m Chineke n'ụbọchị nke tata na ohere ọma o nyere m ka m gwa ndị be anyị okwu bụ ndị Igbo ụmụafọ ndị ụmụ Chineke n'ụwa niile ee ekene Chineke na ọ kpọrọ ka m jere ya ozi and ekwekwanụ wee za wee jebere ya ozi ee o bido na mkpughe dị iche iche e nwere n'isi m wee chọpụta na chineke na aka ya dị na arụ m inye aka ịfụ na ndị igbo nwere onwe ha nyekwana ka anyị na-eje aha m bụ his excellency and his eminence eh, most reverend mayor mike uchenna chukwudum the director of conflict dispute and the crisis resolutions united nations pepolac I'm also the overseer of Charismatic Bishops Conference of Nigeria, Anambra State Chapter, then the uh, Deputy Vice President CBCN Southeast. So ọ ihe ndị a ka Chineke nechara anya wee sị ka anyị bịa tinye aka ịfụ na a gwara ndị Igbo nke bụ eziokwu. Ee, esogo m mee ntụne

ndị Igbo bụ ndị Izrel nọ n'Afrịka mana kezi ihe kpatara e, ndị e mere ngọzi dị ka ndị Igbo kezi ha ji agabiga ihe ihe ha ji agabiga ihe i nee anya ị fụ na onye Igbo bụ onye e mee ngọzi naturally ife ada afịara onye Igbo arụ ihe ọ bụla o tinyere aka ya na-aga mgbe ebe niile n'ihe niile mana e mezịa na-enwe ihe ihe ahụ ihe ihe ahụ bụ na e nwee ihe a na-akpọ power behind o nwere ike ndị Igbo ji aga o nwere ike ndị Igbo ji eke and ike ahụ bụ ike Chineke mgbe ndị ụmụ Izrel si na e, e, e, na na na bondage wee na-ana ana e kwe na nkwa o nwere ebe e ruru ofu onye ọchịchị bịa sị kpọọ onye nwere ike ịbụ mmadụ ọnụ sị bịa bụara m ndị a ọnụ mgbe ọ chọrọ ịtụrụ fa ọgwụ ọ tụnwu ha ọgwụ ọ kọnwu ha nsi o menwu ha aja ọ kpọzie onye nwere ike ka ọ bịa bụọ ha ọnụ ọ bụ nkwu ọnụ ọ sị awa ọ sị na ndị a bụ ndị e mere ngọzi na ada abụ onye e mere ngọzi ọnụ ndị igbo bụ ndị e mere ngọzi ma abụ nha ọnụ o nwere ihe a ya eme ndị igbo nweta ha ma ọgụ niile a nụrụ eme ka e kpochapụ ndị igbo mana e kpochapụrọ ha why because na aka chineke dị na arụ fa so kezi ihe kpatakwazi ha ji agabiga ihe ihe ha ji agabiga ihe bụ na chineke anwa bụ ike ha ka ha hapụrụ ike ha wee dị ka ọ jụrụ oyi mana chineke na-emekwa sị ọ sị ekwensu ị na-emekwa job ihe kpachapụ anya emetụkwana ndụ ya aka ọ bụ ya ọka ihe kpata ndị igbo ka ji eme so mana chineke nee anya wee fụ na na ọ bụrụ etu a ka ha esi gaba wee sị moses bịa ka i je kpọpụta ndị m na na bondage ka ị kpọga ha n'ana e kwe na nkwa ana igbo anyị na-ene a bụ ana e kwere na nkwa nke afrịka ọ ndị Igbo ga-azọpụta ndị Afrịka ndị isi ojii niile so anyị wee bido wee kpebe ekpere Chineke wee na-enye anyị ntụziaka anyị bido na-aga anyị ejekwugo ndị eze sị ya na ihe Chukwu na-ekwu and ife na-atọ m ụtọ bụ na ebe i jere fa na-egosi gị na ihe ị na-ekwu na ha nwere idea mana ozi na ha amaghị ihe a ya-eme ihe ha ya-eme bụ na ọ ndị nke Chineke ha na Chineke nọ ka nọ ya-edu ije a dịka o si kpọọ moses ọ kpọrọ ndị ọzọ ndị okenye ndị ọzọ na ụmụ Izrel ọ kpọrọ onye nke Chineke onye nwa Chineke onye ga-atụ egwu Chineke onye ga-ege ntị ihe Chukwu ya-ekwu onye ga-achọ ka e mee ihe Chineke na-achọ ọ ihe a e ji kpọta ọdịka anyị so anyị wee bụrụ na anyị pụta ọ bụghị ihe ụka ka ọ bụ ọ bụkwa ihe omenala ọ bụghị ihe ịgba egbe ọ bụrọ ihe ije na kọtụ sụọ oyibo ọ bụrọ ife ime gara gara gara gara gara ma ime mkpọtụ ọ bụ ihe chineke nekwa ụmụ gị kpọrọkwa ụmụ gị duruo ha n'ana i dobere ha i kwe ha na nkwa ọ kwa ya ka anyị pụta kịta ịsị chineke duruo anyị n'ana i kwere anyị na nkwa and anyị fụrụ na aka ya dị n'ihe anyị na-eje maka anyị ejego ebe dị iche iche anyị jere obodo dị iche steeti dị iche iche ebe i ruere i kwutara anya onye ọbụla na-asị kee ka anyị esi eme kee ka anyị esi eme and ọ ya kpatara anyị ji wee sị he chineke ekene dịrị gị anyị fụ na na nzọpụta anyị erugo nso so ekpere nna bụ ka anyị niile bịakọta ọnụ ebe ọbụla i si ebe ọbụla i si a- a- a- eme nke gị etu ọ bụla i si ekwu nke gị ka anyị bịakọta ọnụ kwuo ofu okwu gwa ofu chineke okwu bụrụ ofu ndị ọ ihe a m ji wee so kwado ije a wee sị bikonu chineke ya-enyere anyị aka n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ dịka m kwuru na aha m bụ most reverend mayor mike chukwudum ekwentị m bụ 080 337 88941 or 091